Sos carabineris de su Cumandu Provinciale de Nùgoro e de sa Cumpannia de Tonara an aviadu sas indàgines pro iscopèrrere chie, erinote, in Dèsulo, at fatu un'atentadu contra a su sìndicu de sa bidda, Gigi Littarru. Malincrenios disconnotos, difatis, an isparadu una paja de fusiladas a palletones contra a sa domo de su sìndicu in sa carrera principale de sa bidda, corfinde sa bentana de cuchina, e mancu male chi in cussu momentu in s'aposentu non b'aiat nemos. A dare s'allarme est istadu su sìndicu matessi chi at abertiu sos carabineris, sa comunidade desulesa intrega est iscunnortada. In sa bidda in sas dies coladas b'at àpiu abolotu pro sa chistione de sa gherra a sa pesta suina aviada dae sa Regione, chi previdit de ochidere sas bèstias malàdias. Unu grupu de allevadores difatis at chircadu de firmare s'interventu de sas iscuadras imbiadas dae sa Regione. Su sìndicu de Nùgoro Andrea Soddu at dadu a ischire de èssere a costazu de su sìndicu de Dèsulo in custu momentu difìtzile. Sa Confesercentes Provinciale chi in una nota intervenit in sa chistione de sos controllos chi Agecontrol at aviadu in custas dies a sos operadores ortofrutìculos. A pustis de s'Agèntzia de sas Intradas, Asl, Ispetorau de su Traballu, Repressione Frodi, Nas, mancabat petzi Agecontrol a ch'acabbare unu setore zai mortificadu dae s'abusivismu, sa crisi e s'aumentu de sas tassas locales. Nemos cuntestat a Agecontrol s'aplicatzione de sas normas, iscribet sa Confesercentes. Sa novidade est chi s'organismu de controllu, chi pro contu de Agea aberguat sas normas de commercializatzione de frutore e berdura frisca, siat cuntestande violatziones pro sas cales sunt previdias santziones chi andant dae chimbe-chentos euros in susu. Sa Confesercentes no est cuntestande duncas sas santziones pro violatziones in matèria de securesa alimentare, ma su fatu chi sa mancada comunicatzione de unu datu che a sa modìfica de sa formatzione de una sotziedade si pachet chin una santzione chi superat su balanzu de una chida. Sa Confesercentes ammentat chi sos operadores ortofrutìculos chin d'unu faturadu de prus de sessanta miza èuros a s'annu sunu obrigados a s'iscrìvere a sa banca datos de sos operadores ortofrutìculos istituida in su duamizeduos. Oramai in su setore de sos controllos alimentares non si resessit prus a cumprender nudda, a dolu mannu de sos addetos chi depent picare a pare chin organismos de controllos diferentes. A dispetu de sa semplificatzione, de sa cale totus si prenant sa buca, sa Confesercentes, cunsiderada sa situatzione, racumandat a sos operadores de si pònnere in règula. Sa figura de Girolamo Sotgiu, antifascista, sindacalista, polìticu e acadèmicu, est istada ammentada custu manzanu in Nùgoro in s'aula magna de su Liceu iscientìficu Enrico Fermi. S'ocasione est istada sa presentatzione de su libru Da Rodi a Tavolara per una piccola bandiera rossa, iscritu dae sa muzere de Sotgiu, Bianca Ripetti, chi chin issu at cumpartiu sa bida e s'impinnu polìticu e civile. In su duamiza e bindighi a Girolamo Sotgiu e a sa muzere Bianca su memoriale Yad Vashem los at proclamados giusti delle nazioni, ca in Rodi, cando fit suta sa giurisditzione italiana, an sarvadu una pitzinna ebrea dae sa deportatzione fachende-la colare pro fiza issoro. Ma totu sa vida de Sotgiu paret essiat dae unu romanzu. Naschiu in sa Madalena in su millenovichentos e bindighi, est viviu in Roma, ube at fatu s'universidade e est istadu allievu de Natalino Sapegno. In cue s'est acurtziadu a unu grupu de intelletuales antifascistas de sa prima ora chi depiant diventare dirigentes de su PCI, dae Antonello Trombadori a Pietro Ingrao. A sa vizilia de sa Secunda Gherra Mundiale si che fit tramudadu a su Dodecanesu, ube, pro neche de sas ideas suas de antifascista, l'aiant arrestadu. Mutiu dae s'esèrcitu comente ufficiale de cumplementu a pustis de s'armistìtziu, fit istadu arrestadu dae sos tedescos, ma fit resissiu a si fughire e a pustis de sa gherra aiat cumintzau sa carriera acadèmica sua afiancada dae cussa polìtica in su PCI e sindacale in sa CGIL. Eletu in su Cussizu regionale in su millenovichentosessantotto, fit diventau senadore picande parte a sa Commissione Medici supra su banditismu. Docente de Istoria in s'Universidade de Casteddu, est mortu in su millenovichentosnovantases e che l'ana interrau in Tavolara. Bìnchere in su Cuadrìviu sa prima partida de su duamiza e sèichi est sa punna de su Nùgoro chi cras a sas duas e mesa at a jocare chin s'Arzachena finas a como sa menzus iscuadra sarda pro classìfica e rendimentu. Una gara chi non paret fàtzile pro sos nugoresos chi si che cheren ismenticare de s'ùrtima partida jocada in domo chin su Muravera e de cussa pèrdida in Viterbo contra sa prima in classìfica chin su puntègiu de tres a nudda. Una partia, cussa in trasferta, chi in su primu tempus sos nugoresos an jocadu coddu pro coddu chin sos meres de domo, chi petzi in sa ripresa sun resissios a poderare. E dae cussu primu tempus sa formatzione allenada dae Marco Mariotti depet torrare a cumintzare, mancari chi sos gadduresos sian benende a Nùgoro pro balanzare sos tres puntos. In sa partia de andada s'Arzachena aiat collonadu sos nugoresos in vantàgiu chin una rete de Cappai, sinzande duas bortas e a tempus iscàdiu puru, Mariotti at a recuperare a Cadau e a Fal, chi an iscontadu s'iscualìfica, ma at a deper fàghere a mancu de Danese e su Marè. S'ispera est fintzas cussa de poder àere a disponimentu a Capai pro dare fortza a s'atacu, cosa chi est mancada in sas ùrtimas zorronadas. S'Arzachena, in s'ùrtimu turnu, at bintu unu a nudda chin su Trastevere, est a tres puntos de distàntzia dae sa prima in classìfica, ma sa formatzione allenada dae Giorico at galu isperas pro sa promotzione. Sa HAC Nùgoro, in sos cuartos de finale de Copa Italia, no est resessida a bìnchere chin su Conversano, primu in classìfica. No li sun sirbidos mancu sos sèighi puntos sinzados dae Gomes, una de sas menzus in campu. Sas campionessas de Italia ant torradu a bìnchere chin su puntègiu de trintasete a bintoto. Sas pugliesas ant cunfirmadu de èssere una de sas menzus formatziones italianas e at a gherrare fintzas a s'urtimada pro balanzare s'iscudetto. Ma sas nugoresas puru no an fatu una bruta figura, su pùblicu de Teramo, ube an fatu sas semi finales a oto de sa Coppa Italia, at apretziadu su jocu issoro. Sa HAC difatis in su primu tempus est abarrada in partia, rispondende puntu pro puntu a sos atacos de su Conversano, gràssias a sa mutria bona de Gomes. Sa prima fratzione est acabada chin su puntègiu de sèighi a trèighi pro sas pugliesas, In su segundu tempus sa diferèntzia tècnica intre sas duas formatziones s'est fata intèndere e su Conversano at bintu chin su puntègiu de bintunu a bìndighi sa partida ch'est acabada trintasete a bintotto e est bàssia a sas pugliesas sa semifinale.